zomwe umanong'oneza bondo banja likatha. Palitu anthu ena ake amene they rush kufuna kupanga divorce kapena kufuna kusiyana ndi mwamuna wawo kapena mkazi wawo. Iwowo amaona ngati kuti ah, ndikatero ndiye kuti mavuto onse amene ine ndili nawo adzatha. Ndiye amapezeka zoti banja lija latha ali kunjano ndikukapezeka zoti akuzindikira no kunena kuti eyi i think zimene ndimayembekezera kuno si zimenenso ineyo ndazipeza Banja lija chimakhala chinthu chimene wina aliyense amakhala wa, wagwira ntchito kwambiri kuchipanga build, kaya ndi mwamuna kaya ndi mkazi, kuti chikhale pamene chafika paja. So definitely kungotulukako ndikukakhala kwina kwake wekha umakhala waluzabe chinthu china chake chimene iweyo unapanga build. Nde lero tifuna tikambirane zinthu 10 zimene munthu amene watuluka m'banja kapena amene wathetsa banja nde ali kunja amanong'oneza bondo. Tiyambe ndi chinthu choyambirira, not trying harder to fix things. ukakhala kuti banja lako linatha umakapanga regret iweyo kujako kuti "Ih, mwina ndikanayesesatu ndikanatha kukhonza zinthu mwinatu ndikanayesesa banja langa lija ndikanatha kulipanga kuti likhalenso chinthu chimene ineyo ndima- ndim- ndimafuna so you wish you had communicated better umayamba kuganizira "Ih, mwinatu ndikanapanga communicate mu njira yotere tikanatha um, kusemphana kumene tinali nako kuja kukukhonza kapena mwina tikanapita for counseling kapena mwina ndikanaonesako kupirira pang'ono before ending the marriage zonsezo umakayamba kunong'oneza bondo pa nthawi imene banja lija latha chinthu cha namba 2 chomwe umakanong'oneza bondo banja lako likakhala kuti latha ndicho breaking the family unit umakanong'oneza bondo chifukwa you miss the feeling of togetherness and umakayamba kusowa nthawi zimene munkaspenda ndi mwamuna wako kapena ndi mkazi wako trust me nthawi zimene zijazo ndi priceless and utha usakazipezanso kwina kulikonse komano ndi yemwe uja amene iweyo wathetsa nayo banja ndiye nanji tikhale zoti m'banja mu- munaberekeranamo ana you will greatly miss those moments chinthu cha number 3 financial strain ukakhala kuti banja lako latha nkhani za chuma mpamene no umakapanga realize kuti kodi kukhala single ndikodula bwanji kapena kuyambira mwina ma legal fees ena nkhani amakhala apita nazo ku khoti ena amakhala chuma chija agawana chifukwa pali ena amatha kuthetsa banja pongofuna kuona chuma kuti tizangogawana chuma chabwino inde chuma mumakachigawana then umakayamba no kupanga realize kuti ah, chuma chijatu sikuti ndi chokwanira kwa ine umapezeka wakayamba kugulitsa umaona kuti life sikuti ndi zimene iweyo umangofuna pamene paja so you regret pa nkhani ya ndalama and also umakhala ukudandaula et umapeza support ina yake financially ena amatha kuchita mayi mwina akapeza support kumene akupitako mwina ambiri samakayipeza support so you regret chinthu cha number 4 chimene umakanong'oneza bondo ndi losing companionship timakhala tikubwerezabwereza kunena kuti mwamuna wako kapena mkazi wako ndi unique being ndi munthu amene palibenso ofanana naye so ambiri amanena kuti ah, mwina ndikapeza mwamuna wabwino kuposa iyeyo uja ena amati ndikapeza mwina mkazi wabwino kuposa iyeyo uja ma chances are very slim kuti utha kukampeza munthu amene anali omposa amene iweyo unali naye uja chifukwa chimene tingadziwe nchonena kuti munthu wina aliyense ali ndi zofooka zake so umatha kukampeza wa zofooka zochuluka kusiyana ndi iyeyo amene unasiyana naye uja so umaluza mzako and tikati mzako ndiye kuti emotional support amene ankakulimbikitsa kaganizidwe kako friendship yanu komanso daily presence of their partner kuti nthawi ngatitu zino bwezi ndili ndi mamuna wanga or nthawi ngati zino weekend ino bwezi ndili mkazi wanga tikupita kwina kwake you miss those moments for life komanso chinthu china chimene iweyo umakanong'oneza bondo banja lako likakhala kuti latha the impact on children izizi ndiye ndi nkhani za ana zimene sitingazithawe ana amakhala zoti inu banja likatha mutha kubwerera mwamuna kubwerera kwa makolo ake mkazinso kubwerera kwa makolo ake komano ana amene taberekerana makolo awo ndi ifeyo so alibenso kholo lina alibenso makolo ena so they miss so much um, presence ya makolo awo awiri olo mutatani kaya ena amati pamakhala child support or whatsoever komano you still miss ma moments and izizi ndithu zimakhala ndi toll yayikulu pa ana anu aja they miss their parents and you better think twice before divorcing makamaka for the sake of your children chinthu cha number 6 acting out of anger umakanong'oneza bondo kuti mwinatu nkutheka ine zimene ndinapanga zinthu ndinangopanga chifukwa chongokwiya so there is a feeling that decisions were made too quickly umayamba kukaganiza kuti mwinatu ine ziganizo zanga zija ndinazipanga mwachangu chifukwa chongokwiya and mabanja ambiri amatha chifukwa cha zimenezi eti chifukwa chake amanena kuti tikamayankhulana tizisamala chifukwa ma- mawu akatuluka samabwereranso nde umatha kunena kuti "Ih, mwinatu zimenezizo ndinangoyankhula out of anger so you regret that for the rest of your life chinthu china cha namba 7 chimene munthu banja lako likatha umakanong'oneza bondo ndi comparisons and second thoughts maganizo achiwiri no amayamba kukubwerera so thinking life might have been easier if they stayed kuti mwinatu um, ndikanakhala ndili mwamuna wanga uja or ndikanakhala kuti ndili mkazi wanga uja bwezi moyo ukuphweka especially when single life or a new relationship doesn't meet expectations mwina timaona ngati eh, bola ndikakhale single chifukwa anthu a single amakonda kuwanamiza anthu okwatiwa kapena okwatira kuti eh, bola single life yomweyi ndi yomwe ili bo nde umaona ngati kuti zikakhala bo mmene ankakuuzira anzako nde umakapeza zonena kuti single life ija ndi yovuta kwambiri komanso mwina wakapeza munthu wina ma expectations amene iweyo umayembekeza sunakapezeko nde umanong'oneza bondonso kwambiri chinthu china cha namba 8 chimene munthu woti banja lake latha amakanong'oneza bondo ndicho timati loss of extended family ties umakasowatu e, ndiwe munthu tu ndife anthu so umakasowa azilamu ako aja mmakhala kuti mbanja muja munapanga ma family traditions kapena timanena kuti uh, community connections tied to the marriage munapanga ka tradition kena kake so when you go out there you will miss that greatly komanso chinthu china chomwe umakanong'oneza bondo kwambiri banja likatha ndi personal guilt ukayamba umakayambano kuzipanga blame iweyo kuti "Is- inetu i think sindinamvesese wachikondi wanga uja komanso bwanji ndikanangomkhululukira wachikondi wanga uja bwanji ndikanangokhala present kwa wachikondi wanga uja so you regret that for the rest of your life chinthu chomalizira cha namba 10 chimene munthu wathetsa banja amakanong'oneza bondo chimakhala timachitchula timati realizing problems were not only about the partner apano ndi pamene chilungamono chimakapanga kick in umakazindikirano kuti ah kodi tu mavuto wakutereko si mamuna wanga yekha uja kapena mavuto akutereko si mkazi wanga yekha uja awanso ali ndi mavuto oro amene ukukakwatirana nayeyonso ndi kapezeka zoti ali ndi mavutonso kuti ah zooneka ngati chimodzimodzi so you regret cause nthawi zina zimene zimatha kuchitika umatha ukapeza kumene kujako kuli mavutonso oposanso amene iwe unathetsana naye banja uja ndiye ndi pamene ni umazindikirano kunena kuti ah kutereko ah, njira yothana ndi vuto sikupanga get rid of it chifukwa zili ngati thupili Eh, ngati mkono wavulala sikuti umakaudula mkono kuti ndi omwe ukundipasa mavuto yayi komano umaudikira mpaka na mkono umene ujawo uzachire ndiye zimene zimafunikira kwambiri m'banja ndi kumvesesana kukambirana mukakambirana ndi kupepesana ndi kukhululukirana komanso pakhale kupirira mkati mwanu izizi ndi zomwe zimafunikira kwambiri nthawi yonong'oneza bondoyi isanazakufikeni chifukwa pachichewa amanena kuti madzi akatayika samaoleka ndiye osamadikirira kuti madziwo atayike pa nthawi imene asanatayike ndi kukambirana ndi kumvesesana ndi kupanga sort out